Igbo ndị m ji eme ọnụ, ụtụtụ ọma onye ọbụla. Abịakwana m ọzọ. Dịka m gwara unu n'oge gara aga na m ga-abịachitekwa azụ ka anyị kọwaa, ka anyị kụzie Ọtụtụ ekene dị iche iche anyị nwere n'asụsụ Igbo. Tupu m gaa n'ihu, m na-ekene onye ọbụla nke onye chiri ya zelụ. Ndụ mmiri ndụ azụ, egbe bere ugo bere, nke sị ibe ya ebena, agwa ya ebe ọ ga-ebe. ya dịrị nwa okeke mma dịrị nwa okafọ mma ya dịrị nwa okonkwọ mma dịkwara nwa okorie mma ya dịrị mgbeke mma dịrị mgborie mma dịrị mgbafọ mma dịkwara mgbọkwọ mma asụsụ igbo ga-eto eto ma gbaa mgbọrọgwụ asụsụ anyị a bụ asụsụ igbo agaghị anwụ n'ihu anyị ọ bụ ya mere anyị ji mepee Igbo this Academy ka ụmụ anyị were mụọ otu esi asụ Igbo ọ ga-abụ anyị nwa na-asụ ụmụ anyị a na-asụ asụsụ anyị wee na-eto wee na-aga n'ihu anyị ga-ebido ebe anyị kwụsịrị na ekene kedu ka esi ekene thank you what is thank you in Igbo language Ọ bụrụ na mmadụ emeere gị ihe ọma, kedu otu ị ga-esi ekene ya? Ị ga-asị ya daalụ, daalụ, imeela, imeela, ndeewo, Ndewo. These three things are acceptable in Igbo language. Ọ bụrụ na ị sị daalụ, ọ dabara adaba. Ọ bụrụ na ị sị imeela, ọ dabara adaba. Ọ bụrụ na ị sị ndewo, ọ dabara adaba. So thank you in Igbo language is daalụ, daalụ, ndewo. Ndeewo. I meela. Ọ wụrụ be nna m, dialect anyị anyị ga-asị deeme. The that one is dialect. Deeme. Otu a ka esi asị mmadụ thank you. Ọ bụrụ oge ọbụla ya na-asị thank you, thank you. Anyị abụghịkwanụ ndị ọcha, anyị bụ ndị Igbo. Nke ọzọ, ọ bụrụ na mmadụ na-apụ apụ, safe journey, what is safe journey in Igbo language? Safe journey ka a na n'asụsụ Igbo anyị asị gịnị? Ije ọma, ije ọma, gaa nke ọma, gaa nke ọma. laa gboo laa gboo laa gboo is dialect mana ọtụtụ ndị obodo na-asụ laa gboo mana the general one ndị Igbo na-asụ dịka safe journey is what ije ọma gaa nke ọma gịnị bụ sorry what is sorry in Igbo language sorry is eh, ndo Ọ bụrụ na mmadụ emerụọ ahụ ma ihe emee mmadụ, sorry is ndo in Igbo language. Ọ bụrụ na mmadụ abịa be gị, you have a visitor. How will you welcome your visitor? Kedu ihe ị ga-ekene onye ọbịa bịara na be gị? Ị ga-asị ya nnọọ. Nnọọ. Welcome is nnọọ in Igbo language. Ị bịala. Ị bịala. Ị bịala. Welcome. Nnọọ. Ị bịala. Otu a ka anyị si asụ ya n'asụsụ anyị bụ Igbo. ọ bụrụ na ị chọọ ka ị sị mmadụ well done well done well done well done ị nwekwara ike sịkwa gịnị daalụ daalụ ndewo ndewo jisi ike jisi ike ndewo daalụ Nke a bụkwa ka anyị si asị well done n'asụsụ Igbo. Ị gakwa na-asị bye bye. Bye bye bụ gịnị? Ka emesịa. Ka ọ dị oge ọzọ. O nwere ihe ị mụtara taa? Do you learn anything today? If you learn anything today, let me hear that in the comment section depụta ọ bụrụ na o nwere otu ndị be unu si ekene ekene ndị a m kụziri ebe a depụta ya maka na ị ma na anyị nwere dialect dị iche iche n'asụsụ Igbo o nwere otu ndị Nsụka si asụ nwee otu ndị Abakaliki si asụ nwee otu ndị Anambra si asụ ndị Imo ọ bụrụ na ị bata na this peaceful Igbo Academy ọ bụrụ na ị na-anya o nwee otu ndị be unu si ekene ekene ndị a dị ebe a depụta ya na comment section ka anyị were mụrụkwa dịka ndị be unu si akụzi ya ndị m ji eme ọnụ anyị ga-akwụsị ebe a maka na achọghị m ka vidiyo anụnwa too ogologo ọ wụrụ na m echitekwa azụ anyị ga-akọntinu ebe anyị kwụsịrị maka na asụsụ Igbo ga-eto anyị ga-asụ ya ụmụ anyị ga-asụ ụmụ ụmụ anyị ga-asụ ya asụsụ Igbo anyị agaghị anwụ asụsụ Igbo anyị agaghị anwụ ọ ga-eto eto ma gbaa mgbọrọgwụ ụbọchị nta ka anyị sụọ n'owere nchi ndewonu ọ ka bụkwa nwanne unu nwaanyị Odoziakụ Chidi John Mbagwu ndewonu